otu ede na ọ adịghị mma
ọ dị m mma gbega kamera ahụ okay sir gbanyụọ telivishọn ahụ ọkụ ọ ka dị ya

I'm busy, I'm busy. Ịgbanyụọla ya? Yes sir, ọ just ụmụaka na-egwu egwu. Ya, okay ị ma na ihe ọbụla mere ebe a ga-abara ihu akwado m gaa n'iru. Yes, sir. Now, dewe phone a n'ala ga ebili ọtọ ga ala azụ. Okay, sir. Tọnụa kwụrụ tọnụa kwụrụ like this gị bịa were side side akpịrịkpọ ụkwụ gị ada kọgbamara anụ bịa bịa bịa isi ihe m kama ị ga-atọnụ kwụrụ straight ka ị bịa nga bịa were side ihe ebe ejighe m otele gị yiri fry pan eji eghe ji tọnụa were fon gị naanị ekekpọ ntị achọrọ m eziokwu n'ọnụ gị and eziokwu ahụ ka m chọrọ ịbịa ihe abịa were ihe m ji na-eme gị interview a now wụ one enyere m gị instruction ị gara aga mee ya ka ewefụ ọtọ gị ka ọ wụrụ lesson to you do na epostukwere that first video now second video a now m chọrọ truth from you nwoke ọbụla hụrụ gị otu i si dịrị ga-alụ gị mana ihe m gwara gị that day that na gị make sure na m nwa gị ma onye nna gị nna ya wụ gị asị m that mba na eche eme ka ọ na ọ gịnwa wụ nna ya now egbe ebere interview onye ka ị chọrọ ka m kpọrọ gị nwa na nye because onye ọbụla m kpọ gị nye o mee gị interview nweta di ị gakwa akpọ nwa ahụ gakwuru nwoke ahụ ọ ya ka ọ wụ ya ya ghọọ nwa onye ọzọ awụọ nna ya while nwatakịrị nwere nna igburu nna dị gị ala igbo
mba aha gị eh?
aha gị aha m wụ onyechi onyechi onye okpabe
onyechi ị wụ onye ebee Abia steeti. Ebee na Abia.
Arochukwu. Ebee na Arochukwu.
Atani. Ebee na Atani. Ezi ndị iro iro ole. I gburu nna di gị ala egbu i gburu ya egbu nke na-achọ nwatakịrị m onye nna ya nwa na-achọ m datọ were isi njakịrị isi gị ahụ tifee azụ were njakịrị isi gị ahụ tiyiri onye Ebira aga bịa atako chikere meze were njakịrị isi gị ahụ yiri ndị nọka atọ gbagburu n'ụwa gboo Hey, lee anya, hey, achọ m that thought from you, lee anya. Lee anya. Jaka m ishi gị ahụ azụ tiyiri onye banga gburu n'ụwa mbụ. Jaka m ishi gị ahụ azụ onye e riri eri. Okay, sir. Ishi onye lọrọ ụwa a gbara egbe before.

o ji o ji force okay a bara gị n'ike ọ ka m otu i kwuru ya nwoke ọbụla na-abịazi ya ma ihe ọ na-abịa ihe mere i ji reject ya ya ya nwee nwee access to nwa ya Eh? mana e nwe otu ị ga-esi mee nwa ahụ mata na ọ bụ nna ya lee ihe o mere gị ọ dịkwa important ka o wee maa ebe dị ma nọ nọ ọ ma ọ ma ebe o shi okay nwa gị ma ebe o shi ọ mụ ka ọ nọ with Okay.
Jide fon gị a n'aka ọfụma ka ọ bịa close because ana m anụkọma ihe ị na-ekwu. Ehe, nọrọ otu ahụ. Nwa agbọghọbịa a bara n'ike ya mụọra onye bara ya n'ike nwa. Ihe ọ bụla ị mere adị m in support of you in a way, you understand? Adị m in support of you. Adị m very sorry for that. You understand? But all the man gave me explain. And such a thing ọ wụ ihe ga-eme make again live well life na-ekwesịghị ị ghọta adị mma otu i kwuru ya nwoke ọbụla hụzi gị n'anya no the thing o decide gị na ịnọ gị na ya nọ ma o decide but ahụ ga mgbe achek igwe na ele na ihe a na-abara gị ụta ịtara na ahụ like this Eh? hụ uru n'ọgụ na ahụ a na-abakwa gị wow onye village unu mere gị ya
mba onye ebe onye Mbano Mbano
ebe na Mbano
amaghị m ara ọgbala gị mbụ
mba
dowe phone ahụ ọfụma ka m na-ahụ ihu gị Mhm, ọ dị mma otu a enwere onye ara nọ side ebe ụlọ unu mba ị nọọla otu a ga-eme nwaanyị na nwaanyị mbụ ee Okay. I like the sincerity nọ gị n'ime ele mgbe i ji bido imewe nwaanyị na nwaanyị
ọ mgbe m nọ na school my school mother ele ọ ya nwa ọ wụ school mother dufuru gị
ọ ya bu bu- bu ụzọ mee ya
after ị ka na-eme ya ma ugbu a mba egụrụtụ ga-eme ya ka ọ wụọ e kwesịrị ime ya ele mgbe e kwesịrị ya
ana m eme ya ugbu a ihe m na-eme ugbu a wụ em, m nwere dildo vibrator akpọla ya ihe ahụ ị mere, kpọọ ya Davido ọ ya ị nwere ị nwere gịnị Davido ọ Davido ka ị na-eji eme onwe gị Mm. elenu ndịiche dị na nke eh, eh, mmakwa ukwu gị nọ na school mere gị na nke i ji- ị gara zụrụ n'ahịa na-eme onwe gị. i feelụrụ na ị ga-enwe love for a man again na ndụ gị ebe ị nwere ihe dị otu ahụ na ndụ gị do you think that you can inwe gwa m eziokwu be sincere to yourself o nwere ihe ọ sọrọ nwoke ra gị ị na-anyụ ọ ị na-efeel nwoke be honest to you Ee. Ọ maka enweghị m nwoke ihe m ji njide awa na-eweta onwe m till m nweta nwoke zi m m kwụsị ya nke ahụ enweghị feelings nọ n'ime ya ọ ya

Cyprus. Ị nọ Cyprus? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Well, lee anya, lee anya, lee anya. I will not continue this interview with you until ị weta gbaa that thing ọkụ n'ihu m nga. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Kemgbe ahụ kemgbe ahụ i ji that thing agụwa onwe gị, kemgbe ahụ i ji that thing emele nwaanyị na nwaanyị again, gwa m eziokwu na. Ọwụghị ugbu a, m sị gị na ihe m na-eji ọwụghị ugbu a.

eziokwu m gwara gị eziokwu na ọ ihe m na-eme before so m chọga eh, eh, real man ọ ihe m ji bịa nga real man nwoke nwere amụ ga-ata gị ọfụma fụ ya
kọdụ ahụ consign chai ya bụ ya amụ na ahụ akpa ya Okay. nwa agbọghọ bịa tụọ nwoke ga-ata ya ọfụma were amụ gbabigide ya n'ahụ gbasaa ya agbasa achọ m ka ị gwa m eziokwu as it is mgbe ị gara Cyprus enwere nwaanyị gị na ya metụrụ ya ame- ya emeghị gị eme ya gwa m eziokwu don't feel feel free ok achọ m ịgwa gị eziokwu before m bịa Cyprus ka m ma na m mere ihe ndị ahụ ugbu ugbu a m bịara Cyprus

vidio gị gba ọtọ a na-ara gị
yes sir ọ before okay mbụ mm. ọ ndị Nollywood nwe nke ahụ ka ọ ndị Hollywood
Nollywood okay e, e, ha ga-akpọ gị kwụọ gị ụgwọ gị na nwoke ha pick onye gị na ya ga-eme unu mechaa e vidio gị gbaa gị n'ihu akwụkwọ mba ọ mụwa nwe ya okay gị nwa nwe ya
ọ mụwa wụ CEO e gị nwa CEO of ịra ọtụ awụ m na em, number 2 in africa before before Mm. initially enwere m millions of views eh, na x videos but eche agwụla ọ before
i ji akpọta ụmụ nwaanyị kwụọ ha ụgwọ a na-eme ya ka ọ wụ ị ga-anọrọ gị na-eme onwe gị m na-akpọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kwụọ ha ụgwọ eme ya
okay agwụla ike before na oge ugbu a international local video and achọ m that touch listen i don't play here i don't joke here achọ m sincerity here nwoke ọwụla likere gị fine ma ọ chọkwanụrụ you let the man go that is one thing a woman should know Okay. there is no how ị ga hide your character nwoke mata gị na ihe a ihe ị wụ nwoke ahụ atọhapụ gị lara ụwa ya achọ m that touch from you Okay, sir. achọ m that touch from you mmadụ ole na-ata gị na that movie na act mmadụ ole tarala gị ma e mewe ya
ọ wụ eh, different scenes ọ depend na the scene mmadụ ole tara gị gị sị m different scenes ị na-eme ị na-egbe a na-ata gị real life ka ọ wụ dọsụ na a na-adọsụ mgbe ya ka ọ ghara dịrị
ọ real mmadụ ole na-atanụ gị within a day mba ọ wụ awụghị ọ wụ echiri ime shooting em that particular shoot a kpọọ onye the actor dị involve e mechaa ya alawa ọ gị techi nwa wee meghe ihe emeghe mmadụ ole taga gị nwa
onye ka na-ekwu aga m echetali but ọ wụ ịchọrọ ime ịchọrọ ime the particular scene a kpọọ the actor dị involved ya bịa e mechaa alawa gịnwa ka m jụga ajụghị gị ndị gị na ha m sị gịnwa mmadụ ole kurule gị ọhụ amaghị m
amaghị m gị nwa n'onwe gị mmadụ ole ka gị na ya na-emekọ ma onwe gị na gị act ị na-eburu mmadụ abụọ ka mmadụ ofu atama gị ofu ofu onye na-ata gị na video gị ofu but emekwala m more than ofu i meele more than one eh yes sir. like how many ọtọ gị nọ n'ihu akwụkwọ now a lot of my videos more than 50 videos ọtọ gị na ahụ nọ n'ihu akwụkwọ Yes, sir.
ọtọ nọ n'ihu akwụkwọ karịrị 50 o nwere nke gị na agadi nwoke emega Mm, No, sir.
ele age ị na-eji ị na- ị na-achọ ka ha na-ata gị ma gị na ha mewe Sir, o depend na the story. Ọ bụrụ na m na-act um, mother and child, then the, the, the boy ga-adị a bit younger than me. but ọ bụrụ na m actga na mụwa wụ the child and the father then the, the person ga-adị older than me o depend na the the ọ bụghị mụ na-direct ọ wụ from the director nne gị na nna gị ama sị ihe a ihe ị rụwa mpa m anwụọla ewu ndo nna ndo nna enigma daalụ i see you enigma gịnị gburu nna gị mpa m kara nka nwụọ e nwere cousin gị tarala mbụ kemgbe ị pụtara ụwa mba a na-ata gị e ji e ji okpu ata gị ka e ji ata gị without a na-eji okpu otu ihe a nọ n'ihu akwụkwọ ụwa niile ndị mmadụ na-ekiri ya kee ihe ị ga-emeli ka e wepụrụ gị ya because ka ọ ka na-akwụ gị ụgwọ Um, my own anọghị nke nọ nke nọ nke other producers the other producers nwe videos ha achọghị iwepụ ya
I zuola ohi mbụ. mba Gị na nwaanyị na nwaanyị ọ na-emekọ ma ugbu a? Be honest to me. anyị anaghị eme ọ na vidio ka m mere na vidio Ka gị na nwaanyị na-eme. Mm. Gị bịa gị ma ọ wụ vidio ma ọ wụghị vidio ihe ka dọ gị n'ọbara nọ gị n'ọbara. Ị ka na-ehikọ with nwaanyị ibe. Listen eh. what I'm asking you, don't take me for granted. And won't call will at the see, no man wụ fool. Every man need nwaanyị ọwụla ọ bịaga afọ. Both the secret and not and the email both egwuregwu and non egwuregwu. Okay.
Bam gị na nwaanyị ibe gị ọ ya wụ important thing is And sometimes ọ ka na-arụkọ m ugbu a ị ka na-ata ụmụ nwaanyị ibe gị m ugbu a
sometimes sometimes m na-enwe the the feelings but ana m emegahụ m ya ọwara ya agbaghị lele ọwara ya agbaghị m jụrụ gị gị na nwaanyị ibe gị ọ ka mega m ugbu a mba mba mba mba enweghị m enweghị m o nweghị onye mụ na-emega for how many years ka ị kwụsị imekọ with nwaanyị ibe gị since m bịara m bịara obodo a na m eme ihe ndị ahụ ọzọ enwebe onye kwerele gị ka o nweele onye kwerele gị ana m ọma onye na-achọ gị ọma onye na-achọ gị
ka ihe meziri i ji kwụsị si na ịchọ maka
m pụtara nga ahụ m bịara this place so m na-eso according to the rules and regulation na ebe m nọ before nye m akwụkwọ obodo ha as in ha ma everything about me so m biga normal life here
mana i nwee opportunity batakwa Nigeria meetie nwaanyị na-eme ị ka ga-continue na-eme ya mba mba mba Ele- ana m ega- ana m eme ya eme ya for fun ana m eme ya for na ọ na-agụ m chọrọ nwaanyị mee all just for the video for fun for the video ka m mere ya that time
so ị bịa ga-ewere ọnụ tinye nwaanyị ibe gị n'ike aṅụ gị ike mba ee ele ihe ị na-eme ka ọ ha nwa na-aṅụ gị ee okay ha nwa na-aṅụ gị ike ị na-aṅụ ha nwa ee ọ ma-adị mma ma ọ wụkwa ụmụaka ibe gị mba ọ gaghị adị mma
nwa gị nwaanyị ị mụrụ na-emewe ihe ndị a ndụ ndị a i biri nwa gị nwaanyị a biwe ezi biwe ndụ ahụ ọ ga-adị gị obi mma
My, my, my daughter. Eh, nwa gị ahụ ị mụrụ na biwe ndụ ahụ ị ga-adị happy
the essence m ji bie ụdị ndụ eh, ọ maka ya nwa ka ọ ghara ibi ụdị ndụ ọ ihe m ji m ji mee all those things ka o nwee ike nwee a better life ihe i ji bie ndụ nwaanyị na nwaanyị then were ọtọ gị na-act film in the name of

kemgbe ahụ eji aga ụlọ ọgwụ echekikwa onwe gị enwere ọrịa ibu na enwere ihe iji amụ kpọrọ Yeah. na kụ ọghọm dị na that thing i mega ka ọghọm ka uru ya Okay.
Ọghọm wụ the the stigma like eh, the way people ji ahụ ya na ọ dịghị mma na mmadụ mega ihe ihe dị like that. Ọwụ ọghọm nọ n'ime ya. but uh, onwekwanago ọrịa mma nọ n'ime because ị na-eme ya a na-etest onye gị na-eme ga emela test first and a na-ejikwa protection but uh, the advantage nọ n'ime ọ gwụla maybe ego and fame ịdị famous
okay ihe i ji emega ya wụ ego na ịdị famous yes ọ for ego ka eji na-eme ya or maybe for fame
gị na nwoke ọkpala na WhatsApp mbụ gị vidio nwoke ahụ nga ọtọ ya ogbeghị gị na ya mere kamera ada gị were ọtọ gị sendịara nwoke mbụ gba ya ya were kirie kpọọ gị na fon gị na ya na-arakọ on WhatsApp mgbe m na-eme all these things m mega ya and- because m na-ere ya ere
okay i nweta ọtọ nwoke gị ree ya ere mba ọ bụghị nke nwoke nke mụ
okay ma na gị na nwoke mewe WhatsApp to WhatsApp ị ga-akọva ma onwe gị ma nwoke ahụ rekọdụ ọnụ ya na-ereshi ndị na-ereshi mba mba ma em, our our client is is, um, is protected ha dị very protected so any anything mere na is is ọ naghị aga anywhere
okay ị na-ere ọtọ gị nke gị nwere
My video. Ya wụ ọtọ gị na. Mm. Ị sị ị dị afọ ole? 28.

m na-aṅụ a- as as long as onye ahụ si chọọ ọ bụkwa nke a na-aṅụgide onye ahụ anyụọ aṅara tọrọ chi onye ọṅụ ya si chọọ akwụkwọ ji atọ gị mba sir gwa m eziokwu gị na nwoke dinala mbụ gị ezuo ya oshi gwa m eziokwu mba ihe mere nụ ihe a i kwo maka nwa gị mee ka e merenụ ee o duba gị izu ohi ihe o dubara gị wee gba ọtọ gị na-ere ọtọ gị ihu akwụkwọ na-act film ịgba ọtọ na-act film ịgba ọtọ with nwoke then ka e mere na o duba gị izu oshi ya wụrụ ọtọ gị then ime ime mmekọ nwaanyị na nwaanyị
And for me, I, I, I, I'm a, I, I'm a hurt mmadụ. So I, I prefer to hurt myself. instead of ime onye ọzọ ana m eme ihe na-ewute wụ na m mee onye ahụ e-feel bad ana m ana m a-hurt mmadụ but i prefer to carry any cross on my head all the time ị ka na-agba akwụla na na Cyprus no sir kee ihe mere i ji kwụsị ịgba akwụla na Cyprus kee ihe ị na-arụzi na Cyprus
um, anama I was na-arụ before as a translator na camp but now m mega delivery eh? m mega delivery now delivery food delivery okay ị deliver nri ka ị na-emezi now yes i mee order
m weta from the restaurant m weta to your place ọ ihe m megazi now
nwoke ọbụla bịara afọ ọlụlụ na sị gị ka gị na ya gaa n'ihu arụsị gị ṅụọrọ iyi n'ihu arụsị na agwa ndị i kwuru nga na ị ga-emekwa ya again na o biri nga mgbe ọbụla i mere ya ihu arụsị ahụ gbuo gị ị ga-eme ya
Yes. Ị ga-eme ya? Yes.
Akwa e nwere ihe mere na abaghara m gị mba now because i ji sincerity bịa here. And i ji open mind bịa here. I'm not joking with people ji sincerity bịa and I'm talking with you normal. Ihe m na-achọ ọchị. and I need open mind and I can never see you na-akpọ gị ashawo mana the truth is true is there that na you are very sincere with what you are saying and ọ dịrị nwoke ọbụla ama ihe ịma either to have you as an open woman or to forget about you and nwoke ọbụla kpọrọ gị ashawo here the person will not succeed in her life and generation to generation ya ga-awụ ashawo and that is the truth you understand so ọ na ị nọ nga ị na-ana apawa tapụrụ m chineke ga-akpọ gị ọkụ ị nọrọ nga ma ị na-apawa tapụrụ m gị bịa nga chineke ga-akpọ gị ọkụ so my sister i love your sincerity ahụ gị ọ na-eshi ushi enwere mgbe ikpu gị enwere mgbe ikpu gị bịara bịa shiwe ushi No, sir. ee No, sir. kọpụ ikpu gị elu nga ọha na
ọ dị too much ele nga kọpụ ikpu gị ha na because based on ihe ndị kọwagasịrị m the video amụ nwaanyị ma aka nwaanyị nga niile wuzi wororo m na ele nga kọpụ ikpu gị ga-ahazi na ọ dị wororo ma ahụ m dị very tight ele nga taịtịrị na Ọ dị taịt ntakịrị. ọ wụ azụ ka ọ wụ ihu ihu em, em, em, al- nke ala ọ dị very tight

o koro eko
mba okay ọ bara n'ime ka eh, net eh, ndị naijiria yes sir
otele bụ net net ndị naijiria i ji ahafụ ajị otele gị ya eruo ka i ji akpụ ya akpụ
m na-akpụ ya akpụ
nwoke ị na-achọ ọ ga-anọ Naijiria ka ọ ga-anọ obodo oyibo um,
nke nọ obodo oyibo nke nọ obodo oyibo dewe fonu n'ihu ọnụ gị na aga ka m na-anụ ihe ị na-ekwu
nke nọ obodo oyibo wepụ aka n'okpuru fonu gị ahụ nwoke ị na-achọ ọ ga-anọ naijiria ka ọ ga-anọ obodo oyibo
nke nọ obodo oyibo a sị nwoke ọwụla bịara ịlụ gị sị ka gị na ya ṅụọ iyi gị kpọrọ gị gaa n'ihu arụsị sị gị ṅụọrọ iyi na agwa ndị a ị gosiri here na ị ga-akwụsịcha ya na gị na ya lụọ and ị ga-akwụsị gị iteke otu ịkpala agwa idina nwaanyị ọzọ ma o mee nke a because according to you ị sị ị kwụsịrị ya na ị ga-eme ihe dị otu ahụ ọkwa ya ee aga m aga m eme ihe dị otu ahụ mana iwe wela gị ka m kwuo okwu biko gaa n'iru ee mụa wụ a very naughty person mụ na enyi e- e- e- nwoke m m- m nwere ike mụ na ya nwere ike iso na-aga club ọ nwere ike so gaa strip club or mee anything ọ wụ the kind of nwoke m likere For me, I just me and myself. But me onwe like mgbe anyị kwuru a sị gị agala klọb ọ gị na ya gala klọb ihe m jụga gị wụ nwoke bịa ịlụ gị kpọrọ gị gaa n'ihu mmụọ sị gị na ya ga-aṅụ iyi na ị ga-eme nwaanyị na nwaanyị ọdọ mba mba i mee ya mmụọ gbuo gị and ị gakwa abịa ga-ewere onwe gị na-ete ihe n'ihu akwụkwọ na-eke Mba. ọtụ gị ege mba ị ga-aṅụ the iyi
yes sir ee yes sir mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa

17 years. Ị nọ 17 years riwe ọrụ. Mm. Ga-awụla expert n'ihe niile ma ị act film 17 years. Yes, sir. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-etele ije tiri mkpu.

8370 ihe a na m sị gị mechie anya nwụrụ ka m ele onye iji ele imagination ihu onye i ji mee ihe i mere na esi ka m cheta na mgbe m mego ya in those days Okay, congrats. Thank you.
Ọ wụ ụdị sincere mind a ka m chọrọ here chọọ m ụmụaka ahụ ndị nke ji egwuregwu abịaga nga achọọ m ya sincere mind wee bịa nga ka eji m na-egwu egwu agbagapụ I don't play here nwere mgbe m bara ya mba